bịa bụ ha na-akpọ evangelist Chukwuebuka Obi Zion Ministry ọ maka ya ka anyị ji bịa evangelist Chukwuebuka Obi Zion Ministry a na m enye gị 4 days ịpụta soshal midia ka ị bịa yọọ ụmụ Igbo ayịyọ na fake prophecy i buru n'isi Nnamdi Kanu na amụma asị amụma ụgha i buru n'isi Nnamdi Kanu a na m enye gị 4 days ịpụta ka ị bịa yọọ ụmụ Igbo ayịyọ na soshal midia

ị pụọ ala ị pụọ ala ebe anyị ebute wụ na psychia elu na Anambra steeti Ọ gịnị ka Prọfet Ebuka Obi mere ndị mmadụ? Ọ gịnị ka Prọfet Ebuka Obi mere ndị Igbo? Na this native doctor pụtara online na-asị that na o nyere Prọfet Ebuka Obi four good days that na ọ bụrụ na ọ pụtara yọọ ndị Igbo ayịyọ that na ara ga-agba ya that na ara ga-agba because of the fake prophecies Prophet Ebuka Obi prophesy about Mazi Nnamdi Kanu that na that na that na I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison yes o nwe ife ntị ime address on this issue ọ kwa ị ma na since almost three to four good years now that that na ndị DSS that the federal government of Nigeria detain Mazi Nnamdi Kanu detain ka e detain ya Mazi Nnamdi Kanu have never gone to prison before Maazị Nnamdi Kanu have never visit prison or a sị ka ọ nọ prison a day ọ detain ka e detain ya but prophet prophet Ebuka Obi prophesy said na I saw Maazị Nnamdi Kanu coming out from the prison yes ọ kịta ka Maazị Nnamdi Kanu ba in prison ọ kịta ka m ga-eji mara that na that na this prophecy prophet Ebuka Obi prophesy about Maazị Nnamdi Kanu ọ ga-abịa na mmezu ka ọ na ọ ga-abịa na mmezu just watch ya na ife this native doctor pụta kwuo nọtọpụ ife o kwuru gbasara Prophet Ebuka Obi but please when you watching this video please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel thank you. anyị ebute wụ ebe a ka anyị agwọ gị ala ala gị ala ya awụ nke ikpeazụ a psychia na Anambra steeti ebe a ka anyị ebute wụ Ebuka Obi Ebuka Obi Zion Ministry agbụghọ gị agbụghọ gị ihe nya bụ 4 days ịpụta na soshal midia ka ị bịa yọọ ụmụ Igbo ayịyọ na fake prophecy i buru n'isi Nnamdi Kanu ị fụrụ ndị mmadụ ga-eji aka fa butere onwe fa abụmọnụ yes look at nwa okoko dibia n'afọ be nne oriri na na-asị that na prọfet ebuka obi ga-agba ara that na ọ bụrụ that na ọ bịara yọọ ndị igbo ayọ na fake prophecies ọ prophesy about maazị nnamdi kanu that na that na i saw maazị nnamdi kanu coming out from the prison maazị nnamdi kanu have never been to prison before just try to understand this one maazị nnamdi kanu have never in his life

Yes, but Prophet Ebuka Obi prophesy go sị that na I saw Mazi Nnamdi Kanu coming out from the prison. Yes, ọ kịta ka Mazi Nnamdi Kanu ba ba ba prison. Na ọ bụrọ ọ nọbu prison before. Yes, ọ nọbu under DSS um, detention. Afụrọ m the reason why some people pụtara na castigate Prophet Ebuka Obi. That is total unfair. That is total unfair. Ọ dịrọ mma. Yes, and to people niile na-agba um, Prophet Ebuka Obi mgbe na-afụ na bụ ndị Igbo. all of them bụ ndị Igbo complete abụrọ ndị Hausa abụrọ ndị Ugwu Hausa abụrọ ndị Yoruba all from this our Igbo land ka okwu a bụrụ ife mụta dịla let love lead